kwuwe uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ akọnuche zuru oke ọ bụkwa sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu akọnuche akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem nke abalị

akọnuche zuru oke ọ bụkwa sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu mma ndị igbo mụrụ nze m ọzọ akwụrụgo m ee eh? anọrọgo m ma ị makwa ndị m bụ ị makwa onye m bụ ị makwa onye m bụ ị makwa ndị m bụ ee eh, ọ bụrụ na ị maghị onye m bụ m ga-akọrọ gị n'oge na-adịghị anya maka na anyị juru eju bara bara ee ihe kwụrụ ihe akwụdebe a hụ dimkpa a hụ ogologo imi ya ọ bụ otu a ka e si anabata na akọnuche zuru oke nke uhuruchi taa ee ọ bụ na ọ ugbu a ka ị na-agbanye igwe onyonyo gị ma ọ kwanụ ị nọ ugbu a na-enyonye anya na di gị abatabeghị ma ọ kwanụ nwunye gị nwa gị i ziri ozi i lekwa anya n'akụkụ gị mara ma ọ batago maka otu obodo si nọrọ ugbu a onye ọbụla tosiri ike nkwụcha bụrụ ee eh, onye nche nwanne ya bụrụ onye nche di gị bụrụ onye nche nwunye gị mara ma ọ batago ma onye ọbụla ọ nọkwa n'udo bụrụkwa onye nche onye agbata obi gị eh, maka na anya bewe imi esoro ya bewe ee otu a ka e si anabata na akọnuche zuru oke ee, nke uhuruchi taa ama m na ụbọchị taa gara unu ọfụma ee tupu m abanye n'okwu anyị na-ekwu anyị gwara unu na izu ụka ole ma ole gara aga sị unu bịa kwado mmemme a unu bịa kwado mmemme a maka na mmemme a bụ mmemme onye ọbụla na-asị ee na unu na-agba mbọ ee na unu na-eme ọfụma mana unu abịa chefuo sị na ọ bụkwa ego wụ ihe mere ofe ji dị ụtọ ee beta nnama beta suya ọkwa n'ahụ nnama ka a na-esi ebeta ya anyị na-ayọ unu sị unu bịa tinye aka ka ihe m na-agwa unu sị ị chọọ igosi ụwa ị chọọ igosi ụmụnne anyị ihe ị na-eme i weta ya anyị ga-emere gị ya n'efu na mkpụrụ abalị ole ma ole anyị ga-emere gị ya n'efu bịa ka i mee gịnị ka i gosi ụwa eh, ihe ị na-eme gị chọrọ inweta anyị gị kpọọ anyị n'akara ekwentị ahụ ị na-ahụ ma ọ bụrụ na anyị tinye eh, ihe onyonyo gị kpọọ anyị n'akara ekwentị ahụ ma ọ gị izi- eh, zitere anyị ozi nke ndị bekee na-akpọ text message gị sendara anyị ya n'akara ekwentị ahụ ka anyị mee gịnị ka anyị anyị na gị wee kpaa aha m ka bụ aha m agbanwebeghị m ị gaa na Google ị gaa na TikTok ị gaa na WhatsApp ị gaa na Facebook ị gaa na Facedown ị ga-ahụ aha m ebe ahụ aha m ka bụ Maazị Maazị ụmụaka na like ịkpọ aha m ọfụma Maazị Chukwunenye Ọbasi ee ọ mụ na nwanne m nwoke so ee ọ ihe m na-eji agwa unu sị keekwanụ onye ọ ga-abụ ị nọtụ gị lee anya lee anya n'ihu ya gị asị ee na ọ dị ka o nwere ihe merenụ ọ ihe merenụ mụ na nwanne m nwoke ee nne ji mụ na ya ee mana nna anyị ka a na-ajụ ajụ onye nna anyị bụ mana ha sị ọ wụ ofu nne ọhụ mụrụ anyị nụ anyị sịkwa ka anyị mee otu a na-eme ka obi na-adị ndị Igbo mma ee nwanne nna kelee ndị Igbo ka anyị gbapịa ọsọ ee otu ị jụwa ajụjụ anya amaara m otu ihe niile si wee gaa hmm. mana ọ dị ka mma anyị akọwaghị gị ọfụma mana ọ kọwara m otu o si wee mee onye gwakwa na nwụsị

Ọnọdụ anyị na-eji ajụkwu onye ihu na onye azụ inwekwa akọ na uche nke zuru oke n'ihi na ị nwere ike inwe akọ na uche mana ọ gaghị ezu oke ya eme ihe dịka oke mmadụ mgbe ụfọdụ ọ ga-emere ka ụmụntakịrị mana inwe akọ na uche nke zuru oke ị na-eme ihe ị ga na-eme ihe dịka oke mmadụ nke wụ onye na-eme ihe ọjọọ anyị asị ya emekwala n'ihi na ejighị ime njọ mara ndị Igbo onye mekwa nke ọma anyị asị ya mere gawa anyị akwado ebe ọlọ na-anọla ị nọ n'ama ị nọ n'ụlọ ị nọ n'ọlụ anyị asị gị mere gawa n'ihi na ihe ọma na-akpọta ihe ọzọ ọ na-akpọta ibe ya ụbọchị nke taa anyị nwere ọkpụrụkpụ okwu nke dara ụda ee anyị gbachaa egwu kwachaa akpịrị laghachita anyị ga-eme ka unu mara isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ị ga-etinye ọnụ anyị nwa ga-etinye ọnụ isiokwu nke taa ọ dara ụda gị ekwu ebe ọ na-emekụta gị anyị nwa ekwu ebe ọ na-emekụta anyị anyị ekwukwa dịka ihe anyị na-ahụ n'obodo nke anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa aha m agbanwebekwa aha m ka wụ maazị Vitalis Anọkwuru nke e ji wee mara m Viano ọ dị mma Viano nnọọ nnọọ rinne Ị nọ na mkpu. ịma na ugbu a na kalenda mm, ndị katọlik ndị na-ekpere o- ekpekpe fada mm. ee eh, abanyego ihe a na-akpọ Holy Week ọ wụ naanị nke ndị katọlik ya ewe kalik onye ikpekwu esi kalik eh, eh, maka anyị nwa na-ekpe Baptist ndị okpukpechi niile adụ ndị na-ekpe okpukperechi fada nke ndị ụkọchukwu nke ndị ụkọchukwu na ha anyị nọ ekpere ugbu a a nọ n'ihe a na-akpọ holy week Ee, ya- ya wi- week dị nsọ week dị nsọ izu dị nsọ ọ banyego izu dị nsọ isiokwu ga-abụdị gịnị isiokwu m abịa bụrụ na amaghị m ma ị nụrụ eh, gbasara otu nwanne anyị nwaanyị ọ wụ a sị okikiri bucket mm. eh, nke hapụrụ ahapụ eh, nke na-eji olu ya na-eto Chineke na-agọzi ndụ anyị mm. na anyị nụrụ kepukepu na o mere gịnị eh. ọ hapụgo ụwa a Eh, ọkwa onye ama ama ọkwa onye ama ama dịka otu anyị si mara anyị anyị nwere ike sị ọkwa onye otu anyị ọkwa onye otu anyị eh, n'ihi na onye ọbụla na-eme

O- osinachi nwachukwu osinachi nke nke nke nke onye nwe anyị kpọrọ ee eh, n'ụbọchị ole ụbọchị abụọ ole gara gara aga aga Ah, osinachi nwachukwu ọ ya maka anyị nọọrọ ya nwa obere ee, ịgba nkịtị ka nke nwa bekee bụ eh, minute silence

unu kụtụkwara ya aka nụ ejikwa akụ aka n'ebe a a na ha akụrụ ya aka Ee, ị na-ahụ ha nwanne yipụga ihe onyonyo ahụ ọ dịzi ọhịa ya iyi mụnwa na-ahụ ha gị na-ahụ ha enwe m anya nnọọ ọ dị mma ee a o doro anya anya na unu yọrọ ya bụ nkwa a, ọfụma ee, nke unu efule nke anyị efule ee, otu a ka ọ dị nwanne nna Papa nna. anyị ga-aga n'ihu ga kwacha Ee, nwa akpịrị ọ achị bụ otu o si ọtọsị azụ. dị. ịma ha na-anụ olu gị Eji agụ- Jikwa- eji- abakwala ha mba Mba, o. olu m ji atọ ha ụtọ na ntị. Ehe. igbo wụ igbo igbo ndị ọma igbo ndị anyị ji eme ọnụ igbo ndị anyị ji aba mba igbo ndị anyị ji agbasi egwu ike igbo ndị anyị ji eme nganga

nke taa biko nọsie ike ka ị gee ma ghọta ma mụtakwa ihe anyị ji Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee

igbo ndị ọma igbo ndị anyị ji aba mba igbo ndị anyị ji eme ọnụ igbo ndị igbo igbo mara mma ma na mba ma n'ụlọ anyị sị nke onye na-eme ya gazieri ya ee tupu anyị aga ịkwacha akpịrị anyị gba- anyị mere ka unu ma sị ụbọchị nke taa anyị ji ọkpụrụkpụ okwu nke dara ụda ọkpụrụkpụ okwu ka anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa o siri ike o ị ga-etinye ọnụ anyị nwa ga-etinye ọnụ anyị atapịa ya ya ma ebe o si afụwa anyị anyị egbo ya ma mkpa ka ọzọ hapụ ịnọkwa na-eme ọ gịnị bụ isiokwu nke a ji wee bịa n'ụbọchị nke taa? ọ sị alụmdi na nwaanyị ọ bụ ọnwụ na ndụ alụmdi na nwaanyị ọ bụ ọnwụ na ndụ

hmm. eh, ihe ọ na-akọwa bụ is marriage a do or die affair is marriage a do or die affair eh, ma ọ bụrụ o nwere nwanne m nwoke ezigbote enyi m hmm. eh, ọ ga-asị gị is marriage a do or die affair affair oh, okay affair are you sure are you sure is marriage a do or die affair eh? ọ dị mma ee eh, ihe mere na enwe ihe na-eme ede ya eme gịnị eh, eh, ịma ihe na-atọ m ụtọ na ihe oge mmemme anyị a hmm. ọ na-abụ ndị Igbo na-asị ị tụpụrụ ndị mmụọ ọkpụkpụ hapụ ihe ga tụpụrụ nkịta ọkpụ ọkpụkpụ hapụzie ọgụ ya na ndị mmụọ ha lụwa hmm. maka na okwu o nwe ihe na-ebute okwu ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ mgbe a na-akọ ede mhm. ịma ewu ndị onye na-aga ọnọdụ ije ị nọcha n'ụlọ too mgbe a na-akọ ede e nwere ede a na-akpọ ede eko ede eko o nwere ike ị gụtara ya n'akwụkwọ abụghị m nwa toro n'ụlọ mana ka na koko ndị a maka na ụkpọṅụ ụkpọṅụ ukwu ahụ ee ọ na-abụ ị banye na ukwu ede

ihe o- o- ajụjụ anyị jụrụ ugbu a ọ ndị mmadụ ọ, ụbọchị gara aga ị ma mụ na gị pụrụ ka anyị gaga jụtatụ olu ndị mmadụ si kedu kedu kedu kedu maka ihe na-enyekwara anyị aka na oge mmemme a bụ Anyị pụtụ. ụfọdụ ihe anyị pụọ ndị mmadụ ekwu obi ndị mmadụ ekwu obi ha sị Ekwu otu o si aga lee ọnụ lee n'obodo." lee lee lee lee lee anyị ewerezie ya pụta ebe a wee Ya tụpụrụ tụsara. ụmụnne anyị ka ha tinye ọnụ n'okwu ka ha tinye ọnụ n'okwu maka na mụnwa na onwe m ee elewego m ya anya otu ihe si aga na obodo anyị Obodo anyị. ọ kachasị karịa ndị isi ojii maka ị kpọwa afrịka a ga-asị ndị isi ojii nwekwa ndị afrịka na-acha ụcha N'okwe Mana ndị i- Afrịka na-acha ụcha, ee, ee. mana i kwuo ah, afrịka a na-asị na ọ bụ Na- na- na- ndị- ikwu na Afrịka, u- eh, ndị isi i- ojii. ihe ga-agba gị na- n'uche bụ gịnị ndị isi isi ojii ojii Ọ- ọ dị mma Ah, nwanne anyị nwoke chọkwara ịza ugbu a mana ịma anyị atụpụgo ọkpụ Anyị- anyị ka anyị mara atụpụgo ihe mgbalị. o bu n'obi onye nọ n'ekwentị hello nwanne anyị nwoke chinedu ogun steeti anyị dị mma nwoke ọma ọ gịwa wụ onye izizi na-akpọ ugbu a ị ma ihe ị ga-eme ee ọ gịwa bụ onye izizi na-akpọ anyị ugbu a ee ee ọ bụrụ na ị kpọchaa ọ bụrụ na ị kpọchaa ugbu a ị ga-aga ebe a na-ere isi ewu ị ga-anara ha ot- otu efere isi ewu n'aha m m ga- m ga-ama ihe m mere maka ya ọ dị mma Ya dị gị na mma Chinedu Enugu isiokwu Enugu isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ee isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa wụ ee n'olu ke anyị olu ke anyị olu Igbo anyị ọ na-ajụ sị alụmdi na nwaanyị ọ wụ ọnwụ na ndụ ọ gịnị kpata ya m isiokwu ile anya n'obodo taa anyị na-anụzi sị ee di na nwaanyị ebiwele n'ụlọ ma ọ wụ ke nwoke ga-emegide ke nwaanyị ke nwoke a na-akụ ke nwaanyị ihe na-akpagbu ya na-emegbu ya na-akpagbu ya na-akụ ya ihe nwaanyị a na-edi ọ ga nwere ike dịka ebe ọ kụwa ihe a sị na nwaanyị anwụọla anyị anụkwala ebe nwaanyị ji mma magbuo di ya and ị bịa lecha ya m ihe anya ihe mere nwaanyị ji wee were mma magbuo di ya ya m okwu ọ wụ otu abalị ka o bidoro ihe mere nwoke ji wee kụgide nwe ihe kụgbuo ya ya m okwu ọ wụ otu ụbọchị ka o bidoro anyị a na-ajụ sị alụmdi na nwaanyị ọ wụ ọnwụ na ndụ ọ wụ ọnwụ na ndụ na ị ga-anọ nga ahụ wee nwụọ nwụọ tinye ọnụ n'oge ee alụmdi na nwaanyị awụghị ọnwụ na ndụ ọ dị mma ị gbara onye akta ọsọ beta soro

akpọ ụmụnna Mm. ụmụnna nwere otu dị ọkụ nwaanyị Mm. akpọ ụmụnna ụmụnna pụcha ụlọ ka ebe na ekwu na ihe ha kara ekwu na ọ kara anyị isi na n'ebe a ka ọ kwụ ee ọ nke nke ndị nke nwaanyị ka ọ dị bụrụ ụzọ ụmụnna Mm. kama nwatakịrị nwaanyị ahụ amara aka nwanne ya nwoke zụta ka ọ mata ya ezigbo ya ka ọ na-abụ nna ya kama mgbe

anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ee eh, mana Chinedu Chinedu enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị maka ihe ị na-ekwu ọ wụ uche obi nke gị eh, eh, ị na-anụ maka na mgbe a na-ekpezi ee akpọ ndị ụmụnna kpọọ ụmụnne kpọọ ikwu kpọọ ibe ee ke nwoke ahụ ka na-ehikwe n'ụlọ ahụ nke nwaanyị ka na-ehikwe ya na ke nwoke ka na-ehi i cheghị na ofu ihe nwere ike ime ee n'ime e, n'ebe a tupu ekpeziere ha ncha niile nke ahụ wụ otu ọzọ bụ otu a anyị nwa ndị isi ojii na-eṅomi ọtụtụ ihe ndị ọcha na-eme ugbu a anyị na-eṅomi ọtụtụ ihe ndị ọcha na-eme ọ wụ ọ dịghị mma ka anyị ṅomitụkwanụ sị otu ndị ọcha na-esi eme marriage nke ha bụ ha lụọ ọtụtụ n'ime ha na-eme ihe a na-akpọ contract marriage ha lụọ mụọ nwa ee ha sị ihe anyị ga-anọ afọ ise maọbụ afọ anọ eruo afọ anọ ahụ maọbụ afọ ise nwaanyị n'udo na ọṅụ anaghị akpọ onye ikwu anaghị akpọ nwaanyị akwakọrọ ngwongwo ya chịrị ụmụaka ole nke ọ chọrọ pụwa nwoke were ụmụ nwoke ụmụaka ole nke ọ chọrọ wee mee gịnị otu anyị na-eṅomi ndị ọcha ọ iche ha na ọ dịkwa mma anyịnwa imekwe gịnị itinyekwe ihe a na eh, ime onwe anyị n'afrịka eh, mgbe ị hafụrụ eh, ihe ubi naanị gị dere nke onye ọzọ

Oge a ka a na-enwe ntị. ọ dị mma nwanne m ọ dị mma ee Ịgbalịala. daalụ rinne na itinye ọnụ na okwu a anyị kpụ n'ọnụ nke gị agaghị efu nke anyị agaghị efu Ya nwanne dịrị gị m na mma. daalụ Ndewo. Ndewo nwanne. Ọ, nwanne daalụ Em, ịnụgo ihe O otu o si wee o nwere kwuo. okwu Chinedu kwuru. Mm. O okwu Chinedu kwuru ọ dị ka ịghọtachaghị ya ma Eh, okwu. eh, ah, ah, oh, A- a- ajụjụ nke mbụ ahụ ị jụrụ ya Eh. achọrọ m ịsa ya ma m sị ebe na ebe na-adị m jụrụ m ya ka chinedu saa ya ya saa ajụjụ nke abụọ mana nke mbụ ahụ ị jụrụ Eh. em, o nwere okwu chinedu kwu chinedu sị na mgbe mbụ okwu ya dịka na mgbe mbụ ọ na-awụ di na nwaanyị sewa ha na-ese na-ese na-ese ndị nwe nke nwaanyị nwere ike ha sị nwa ha nwaanyị gbalọta ụlọ ya lọta be ha

ọnwụ na ndụ otu o siri ewu ọnwụ na ndụ dịka otu o si adawa na mgbe Ee. ụfọdụ anyị nụ sị nwaanyị akụgbuole di Ee. ya ma anyị nụ sị nwoke akụgbuole nwunye nwaanyị ya anọrọ na-ata afụfụ ya ka Nwaanyị nọkwa anọrọ- ma ya emeghe ya nwoke anọrọ na-ata afụfụ ya ka nọ maka na ọntị ọnwa egbuo Ee. ndị ụfọdụ ndị ụkọchukwu asị ihe gbasa ndị ụkọchukwu asị ọnwụ Ee, ụlọ ezi ee, na ọ nọ na nwata Bible. ga-anụ sị ọ nwụọna Ee. onye isi nchụaja tinye tinye ọnụ n'okwu a ọ gbasara gị tinye ọnụ

Mhm. Lee ihe ọ na-agabiga. Mm. Ọ bụrụ na pastọ ekpee ikpe a na-enweghị mmeta ya kewapụrụ onwe ya. Mhm. Ị nọ hopụ. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Mhm.

Mhm. ya kewapụ onwe ya wee kewapụ onwe ya Mhm. chineke sị na ya akpọghị otu ya akpọghị ha abụọ ịnọrọ agbụ Ew. na ya kpọrọ ha otu nwere onwe nwere onwe na ọ bụrụ kụjụ ọ dịghị mgbe a kpọrọ sị bịa na ọnụ n'ama nwụsịanụ nwụsịa mụ na mbụ pastọ Jack anọghịla alụlụ mgbe onye dị ndụ ngalị ya ee onye nwụrụ anwụ a na-alụ di na nwaanyị bụ onye nwụrụ anwụ ọ wụrụ ezi ekwe m ka ọ bịa mere mwute nwanne m o wutere m egwu

ya abụghị uche chineke Mm. ụfọdụ ndị nụrụ nwaanyị na ọ mara mma o ji ego ụfọdụ ndị nụrụ nwaanyị ọ na-eme nke a na nke ọzọ ha alụghị ya n'uche chineke Ee. ọ dị mma ngwanụ onye ọ bụla nwetara nwaanyị nke aka ya Ee, nke chineke kwadoro ee,

onye isi nchụaja anyị sị ya dịrị gị na mma ọ chineke sị chineke sị na gị lee ihe onyonyo eh, n'oge awa dị ugbu a n'ihi na ka gị nwa tinye ọnụ n'okwu n'ihi na ya nwe okwu ajụ ndị anyị nwere nga ọ ọ mekụtara ndị ụka ndị ndị ndị isi nchụaja n'ihi na mgbe ụfọdụ ha ga na-anọ n'ebe memba ha nọ na-ata ahụhụ na alụmdi na nwunye Ha- ha ha na-ekwu otu ebe na-adịghị n'akwụkwọ nsọ Ọ dị mma. Eh, ya dịrị gị na mma Ya dịrị onye mma. onyenwe anyị gọzie gị biko ee onye onye ụkọchukwu Ee, nwa chineke ihe a bụ oge izizi ị na-akpọ anyị n'oge mmemme a Ya mbụ mbụ a ekpere. ngwa ngwa anyị ga-ayọrọ gị ịchaka anyị ga-ayọrọ gị ịchaka ị ga na-anọnye anyị ụbọchị mọnde na ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem ka anyị na ezinụlọ gị na-anọ na-akpa nkata mọnde na fraịde elekere onye asatọ Emela m nọmba unu store. Ehe. ndewo sa ọ dị mma nna m daalụ Ndewo, nne. ya dịrị gị na mma. daalụ More oil. ọ dị mma ee unu anụgo osi onye ụkọchukwu si tinye ọnụ n'okwu Okwu a a. onye ọ, pastọ Jack ọ Yeah. kpọrọ ya ọya ahụ, ọ tinye Eh, ọnụ n'okwu si- si na o- kpọọ obodo Aba. ihe egwu na-eri Nke na Abia Sị, steeti. ee ka anyị nụgodu onye onye dị mpị

ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche Ndewo, sir. Daalụ alụmdi na nwunye abụghị ọnwụ na ndụ nne. Ọ, alụmdi na nwunye kwesịrị ịbụ ihe metụtara mmadụ ịghọta ibe ya Mm. nne gị ahụ. nkụzi ndị ụka na-akụzi na ọ bụ ọnwụ na ndụ for better for worse abụghị otu e siri fụta ya ihe ọ na-egosi bụ ihe ọ na-egosi bụ ọ bụrụ na ị nụọ di ma ọ nụọ nwaanyị o nwee ihe dakwasara nwaanyị ahụ gaa nakwa ya ga-eme ka ga-eme ka e, e, ị jụ ya ị gaghị ajụ ya maka ọ bụrụgo okike i ketere na onyinye chi nyere gị o nwee ihe dakwasara nwoke ị gaghị ajụ ya maka na dịka adị- dịka ịma atụ ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị ọ maa mma mechaa nwee ihe mberede okporo ụzọ gbajie ụkwụ ma aka ị gaghị agbahapụ ya ọ bụ isi ekpuo ya Ew. maka isi Ma- ekpuo ya maọbụ maọbụ o nwee ihe mere ya ya abụghị ihe dị ya n'ahụ i were nụta ya ọ bụghị ya ka ị ga-eji gbahapụ ya ọ nya bụ otu ụka siri kụzi ya Mm. ma ọ bụrụ na ọ bụ ka ị nụta nwaanyị Eh, ma ọ nụta di ị na-etigbu ya n'aka ọ bụghị ọnwụ na ndụ ọ bụrụ na ị nụọ di ma ọ nụọ nwaanyị ndị na ya biri ma o nwee ka nghọtahie siri dị n'ụlọ ama bikwata ịgbahapụ ọ bụrụ nwaanyị nwere ike naa be ha nwaanyị nwere ka ọ ga-esi dikata ihe na be di o kweghị ya ọ naa be ha ọ sị nne ya na nna ya na ya ama jezikwa be nwoke ọzọ Ee, na awụghị ihe chere ka ahụ ziri yes and e kwuchaa ya ọ bụrụ na eziokwu Ee, asị ya wụ na nwoke bịa eziokwu. nwere ihe o mere n'isi nwunye ya ọ ọ ha agbasa ụmụ ọ bụrụ na ha nweta ụmụ ụmụaka too ha achọọ nne ha ma ọ bụrụ na ọ bụ ka e were aka tigbuo nwaanyị Oh. nwaanyị ahụ nọbara ka e were aka tigbuo ya ị mara na onye a jiri aka ya gbuo onwe ya Onwe ha O nwere akọla uche. ike ọ bụrụ ịhụnanya o nwere ebe nwoke nọ ma nwoke aghọtahụ Oh. And nwoke hụrụ na nwunye ya hụrụ ya n'anya na-emegide ya

ana m asị m ee ndị anyị nwa wụ ndị ojii na-eṅomi ọtụtụ ihe ndị oyibo na-eme ugbu a ụfọdụ ndị oyibo na-enwe ihe ha na-akpọ contract marriage contract ha bịa ha sị na ọ wụ afọ isii ka mụ na gị ga-anọ a nọchaala afọ isii ahụ ọ bụrụ na a mụtara ụmụ abụọ ma ụmụ atọ ha mara otu ha na-esi mee gịnị kee onye ọbụla mee gịnị alaa nwere ihe e ji nwee ihe a na-akpọ ma baby ma ma ma mama baby ọkwa ị ghọtara yes ọ wụ ọ dị mma ka anyị nwa ndị afrịka bido nwewe ya bụ ihe ka a hapụ ịdị na mmadụ hapụ ịdị na-adọgbusi onwe ya na ya nọ na di ma ọ ya nọ na nwunye na-anwụ na afụfụ ngwa gee ntị Eh. gee ntị Mm. obodo ọbụla nwere omenala ha Mhm. Mhm. nke a bụ omenala anyị ee eziokwu ka a sị Ọ bụ eziokwu. eziokwu e- okwu- e- iji okwu nna anyị ukwu gaa n'iru Eh? Ọ bụ Ọ bụ eziokwu.

ngwa rie ịchaka were ịchaka were ịchaka emechaa anyị ga na-enye unu ụgba ụgba gwọrọ agwọ ọkwa ị na-ata ụgba ana m ata ya ọfụma tinyere si emechaa anyị ga na-enye unu ụgba gwọrọ agwọ ya okporoko n'ebe a daalụ ọ dị ka nke ebe agụwara gị

Ụgbọ nke eluigwe. Ụgbọ nke eluigwe. Ndewo sir. Ee, Reverend ndewo sir. Obi dị anyị ụtọ ụtọ i so wee kpọọ. Ndewo. Biko gbatuo gbatuo igwe onyonyo gị ma ọ gị si ebe ahụ pụtatụwa obere n'ihi na ya ma ka ka anyị na-anụ gị ọfụma ka ị na-anụ anyị ọfụma. Ehe, ana m anụ gị ọfụma kịta. ehe ọ dị mma ọ dị mma ugbu a reverend otu ị bụ ya na ọ masịrị anyị n'ihi na okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa e, em, ọ metụtara ndị ụkọchukwu ọfụma ọfụma isiokwu anyị wụ sị alụmdi na nwunye ọ wụ ọnwụ na ndụ ọ wụ mgbuo tigbuo zọgbuo E, n'ihi na ndị ụkọchukwu ndị isi anyị ụkọchukwu ị bịa ha na-asị ha hụ ebe nwoke na-eme ha ha sị nọrọ nwaanyị nọrọ until asị otu otu anwụọla Etinye ọnụ. ọ bụ ihe ziri ezi tinye ọnụ oke ee ndewo nna m ndewo nna ikwu ee nke mbụ ọlụlụ di na nwaanyị abụghị ọnwụ na ndụ ọ dị mma ọ dịkwanụghị tigbuo zọgbuo ọlụlụ di na nwaanyị bụ ihe ụtọ Mm. ọ bụ ihe kwesịrị bụrụ n'ime ya enwe aṅụrị Mhm. ee ihe anyị na-ahụ n'ụbọchị ndị a ọ na-agbalịsi ya anya Mm. bụ ụfọdụ ụfọdụ i lee ya anya ha sị na ndị ụkọchukwu adịghị ekwu okwu ọ bụghị otu ọ dị Oh, eh. ndị ụkọchukwu na-aba mba ndị ụkọchukwu na-ekwu okwu Mm. Ee, agala m ebe m gara program otu nwaanyị bịakwute m kọrọ m otu di ya si na-threaten ya na ikiri ya bụ eze

na-egbukwana ụmụ nwoke nwa nwaanyị anya ọ bụ eziokwu nwaanyị na-egbukwa nwoke Mhm. ọ nwoke na-eme eme na-egbukwa nwunye Nwaanyị. ee awụta ọ ọdị nwaanyị buru mma magbuo di ya ee ọ mego na- ọ mego n'obodo anyị a so ọ bụrụ na nwoke a lụrụ nwaanyị chọpụta na nwaanyị ya dịka m hụrụ ihe ụfọdụ as onye ụkọchukwu ihe anyị na-ahụgasị ya bụ na nwaanyị ekwesịghị ntụkwasị obi na marriage ahụ

ụwa dịkwara gị mma nwanne ya ị nụ Onyenwe anyị gọzie gị ee ọ ya anyị ji chọọ ka unu nwa biko onye ọbụla kpọrọ n'oge mmemme a automatically dịka ndị bekee ị bụrụgo ee ofu onye n'ime ezinụlọ akọ na uche ọ dị mma ee, ị hụgo otu o si wee taa ụkwa jaa eze Jaa eze. ee, ndị reverend ndị reverend ndị kpọrọ ọnụ ụmụ nwaanyị unu nọkwa n'ụra ụmụ nwaanyị na-ehi ụra unu kpọọ tinyekwe ee olu na ihe anyị na-ekwu O- o nwere ọzọ n'ekwentị Ee, zakwa ya ka anyị mara ma onye nọ na- onye nọ n'ekwentị ndewo gbatuo ụda ụlọ igwe onyonyo gị yọọ ya yọọ ya gbatuo gbatuo ihe onyo- onyonyo gị ma ọ gị si ebe ahụ pụta pụọ ee biko gwa ha nwanne na ị ma ha na-anụ olu a na-ege gị ntị biko igbo wu igbo em, ị kpọọla anyị gbatu ihe onyonyo gị Ee. ma ọ- ihe onyonyo gị eh, ya- ya dịrị n'elu Eh, anyị za ha na gị gị esi ebe ahụ pụọ. Ee, gị esi ebe ahụ pụọ. n'ihi na ya dịrị on nke ahụ na-ekwu gị nwa na-ekwu ya na ya na-enye anyị nsogbu ee ga-enyekwere anyị aka ga-enyere anyị aka mee gịnị mee ka point gị ka ọ dịtụ mkpirisi maka ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ onye nọ n'ekwentị Gba- gbatu- gbatu ihe onyonyo gị gbatu ihe onyonyo gị ọ dị mma biko dịka anyị si na-agwa unu ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ n'oge mmemme a ee ọ bụrụ na ị kpọ anyị jisi ike gbatuo ụda olu igwe onyonyo gị ma ọ kwanụ gaa pụọ na akụkụ onye ọzọ mmadụ akpọọla onye nọ n'ekwentị onye ezinụlọ nwanne na alale

anụrụ m ihe niile unu na-ekwu ngwa tinye ọnụ Ngwa tinye ọnụ n'okwu a. na nkenke oge Ee, ihe m chọrọ itinye ihe m chọrọ itinye ọnụ ebe a wụ ihe na njikọ aka nwoke na nwaanyị Ee. wụrụ inwe nghọta nwekwe inwe ndidi maka eh, njikọ aka nwoke na nwaanyị na ndidi na-anọrọ n'etiti ha ihe na-emebi Mm. n'ihi na ọdịnamma mmadụ abụọ ofe ọ ga-ejiji ya okwu dị ya Eh, chineke wee kesị na ọgụ a ga-ejiji ya ị ga-eme gị were amụma ihe na-eso ya na- na- na- na-eso ya Mhm. na-elekwa anya gị wụ nwoke gị wụ nwoke ezinụlọ ị na-ele ihe nọ n'ihu n'ihi na anyị na- anyị na-ahụ ihe nọ n'ihu karịa ụmụ nwaanyị Mhm. Mm. Au, na ndụmọdụ na na ebe uche ha na-aga pere mpe Mhm. But ebe uche nwoke na-aga dị omimi. ọ dị omimi ọ wụ otu ọ dị Ya, n'ihi i lee anya ị ga-ahụ na nsogbu niile na-apụta n'ezinụlọ wụ na nwaanyị na-ekwu ọtụtụrụ ụka nwoke na-ata nwoke na-ata ọtụtụrụ ọtụta okwu dị n'okwu ọsị ị hụ na agachaghị nghọtahie nghọtahie ga na-abịa ee ị hụ na nwunye gị na-ekwu ọtụtụrụ okwu i jiri ịgbachi ya nkịtị na-eso ya okwu ka ọ bawa bawa okwu a na-aba mgbe obi dị ya mma gị emekwe ka ọ ghọta na ihe ahụ e ji ekwu ọtụtụrụ okwu na na etu ọ kara isi eme ya dị mma ya dị mma Au, ma, au. but ị na-abịa mgbe ahụ na-ekwu ọtụtụrụ okwu ahụ Ọ ga- ya ọ ga- ya bụrụ esemokwu ọ ga- okwu ọ ga na-ekwu ga na-akarịkwa nke o kwuru ekwu ọ dị mma ọ dị mma nna m ukwu Mm, au, ah, uche nye onye ahụ Mgbe onye- ihe na-agwa ụmụ nwoke anyị wụ na

gbakọ ọnụ ka unu na-eke ya akọ na uche n'ihi na ihe ihe njiri dịka ntinye ọnụ na ihe ahụ n'obodo anyị bụ Kano Mhm. enwe enwe nwoke ga pụrụ apụ sị ka ọ gaa mụọ mgbede amụ Ee, ọ bụrụ na ọ nọgidezi nọfee ihe o kwesịrị ịnọ Mhm. ya abata nwunye ya na-eche ma ọ gara ịchụ nwaanyị ọzọ Oh. ka ebe esi gwa ya okwu na eke nwoke shishi anyị okwu Mhm. nwaanyị buru nwaanyị buru fuel nọ na yard ma ị gaa ma ebe ụlọ ọkụ ma ya nwa ọ, ma di ya ọ, ha niile ọkụ ereba- erepịa ha niile Jehova.

ma ọ bụ mgbe ọ na-enyere ya aka maka e nwere oge gara na nna ya hụ na mgbe ọbụla ego nọ na ego nọ nwunye ya n'aka eh, eh, eh, eh, nsọpụrụ nsọpụrụ ụla Okay. ịma na ego nọ nwunye gị n'aka nsọpụrụ ụla ga-eme

ebube dike ebube dike ebube dike mm. ekwu eme oh! mm. nwanyị ọma eh, ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa n'aha Jizọs metere ngụ metere ụgba mm. eh, eh, oge na amaghị ma anyị ga-anọte aka mana ebe ahụ onye dị mpi

bụ mgbe ndị mmadụ ya asa anya rụkwa ọnụ mgbe eya ndị mmadụ nna ya agwa nwa ya eziokwu nna agwa nwa ya eziokwu tupu ọtụtụ ife na-eme na alụmdi na nwunye alụmdi na nwunye abụghị ọnwụ na ndụ alụmdi na nwunye bụ ije mmiri dịka ndị be anyị si ekwu ya na onye bịara ịlụ nwaanyị na be anyị bịara ije mmiri ọ bụghị ije ọnwụ So nnukwu nsogbu anyị nwere bụ na ọtụtụ ndị mmadụ bịara bịa were eh, nkụzi a na-akụzi n'ụlọ ụka wee were ya tinye n'obi fa wee bụrụzie nke ọrụ ịba be nwoke dịka nwaanyị na ịna be nwoke dịka nwaanyị

ezigbote ntụkọ ọrụ Ee. Because na otu nwoke si bụrụ mmadụ ka nwaanyị si bụrụ mmadụ otu a ka ọ Ọtọ dị si wee dịrị. otu ndụ nwoke si atọ ya ụtọ otu ahụ ka ndụ nwaanyị si atọ ya ụtọ. otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị. kwesịrị ịdị na-eme na nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-aba n'ime alụmdi ekwesịrị ịdị na-akọwa ha ọfụma na ọbụghịkwa ọnwụ na ndụ ọ bụrụ na nwoke akwanyere onwe ya ugwu ewu ya ọ pụọla ọ ga-abụ ha ọwụ ha netwọk netwọk apụọla Ọ- ọ- nwanne anyị nwoke okwu gị na-adaba na ọ na-aga na ikem na ikem Ọ bụ tọọdụ. Ee, ọ bụrụ na ị ga-eme ị ga-akpọchighakwa azụ maka na ee, okwu gị na-adaba na ikem na ikem ewu ee, oge abụkwa nwanne Nwanne mmadụ mmadụ. mana ka anyị nụ onye nwanne anyị chọkwara itinye ọnụ n'okwu a onye nọ n'ekwentị Eh? onye Eh, ah, inwe inwe otu nkeji otu nkeji onye nọ n'ekwentị Eh, Eh, eh, work net, ọ ga-awụ oh. ọkụ na-ete Work net, Ee, oh. ọ dị mma ị ga-akpọchigha anyị azụ o, Ee, oge oge awụzi nwanne nwanne mmadụ mmadụ, mm. Ee, e, nwanne nna a nwekwara onye ọzọ nọ n'ekwentị onye dị mkpị

Onye dara iwu nwoke siri nwaanyị na ihe Ah. ezigbo ndị na-alụ na-eme biko ịsakpa nka ọzọ ga-emekwa Ee. ekwuchakwa ya na ejikọta igbo nwunye ya Eh. aka ga na-alụkwa ọzọ mana ọ bụrụ na o nwere ihe omenala eh, iwu akwụkwọ a na-akpọ onye mbara ihe dị ụta ichekwa ụka akọwa ndị ime ọzọ ee ọ dị mma ee nwaanyị ọma o nwere ihe nkiri m kiri na soshal midia taa nke a mere na o mere na india ee ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị hụrụ nwoke ti- hụrụ nwoke tiga nwunye ya ihe ịma ndụ tiri ya ihe

ịkwakwa omenala ndị omenala kwe ahụ ha nakwata onye ahụ nke ya udo dị ihe merenụ bụ nwanne nna ọ dị ka ụbọchị fraịde ọhịa na a ga- o- o- Ah, ya isiokwu a anyị ka ga-etinye ọnụ n'isiokwu a Ngwa. iji wee ka ha ọnụ ndị mmadụ azakwa na ajụ nwanne anyị nwaanyị ajụ Ajụ. ndị mmadụ ndị okenye ndị okenye gegenụ ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru ugbu a Aga- unu ga-asa ajụ- ajụjụ a na ụbọchị fraịde Ọ dị mma. ha ga-asa ya nwanne m nwaanyị daalụ rinne Jisiri ike unu na-eme dị mma. Oh, Ndewo. nwanne. daalụ Daalụ. Eh, ị ga-anọnyere anyị n'ụbọchị fraịde Ngwa. ọ dị mma ebe a ka anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe maka na oge abụzi nwanne mmadụ aha m bụ maazị chukwunenye ọbasị ọ dị mma igbo igbo anyị ji ohere na-ekele ndị mere unu ji wee na-elele anyị mmadụ dịka albert mmadụ dịka yomi mmadụ dịka ezikiel wụ nwanne anyị nwoke wee ma anyị sị ya dị unu na mma aha m agbanwebekwa aha m ka wụkwa maazị vitalis anọkwuru nke e ji wee mara m viano Ee, ekwueme ngwa ka chi bọọnụ ka anyị gwere na egwu a wee Chi bọọnụ. mee ha anụ a wee Ngwa, ebe nyere ya. Daalụ.